Aw ni sɔgɔma aw ni ɲɔgɔnma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn munumunu ka bila bi kɔnɔntɔn ani seegin tɔmi murumuru seegin radio plus FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma ani alamisa nɛgɛ kanɲɛ wolonwula n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma umar cɛfin mariko burama jolo masi jack boyer murujan belebele ale ye wagati k'o suma k'o di suwa kɔlɛ la sheikh sidibe ale bɛ yen filifɛn kamisogo ka ja ta ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛ kuma bara la sheikh sidibe ale fana bɛ yen tuguni ka fara ne yɛrɛ kan jangina jira an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni

an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sugu diya yarabi nɛgɛ kanɲɛ tan ni saba o tɛ de tan ni saba don tan fila tan fila la ou bien tan naani quatorze heures o kɔni b'a sɔrɔ an tilala a ko la sa awɔ o tɛ o y'a sɔrɔ o t'a sɔrɔ kutuba yɛrɛ sera a kutuba kutuba tɛ yen bi an b'an tilen ka taa yen an bɛ kutuba kɛ yen nɔ tabarikala i bɛ kutuba kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tila ka fatiha minɛ awɔ o tɛ o don an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma yarabi ala k'a kɛ kɔrɔta ye amin amin o tɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na mali kɔnɔ mali kɔ kan nin ye bi ye dɔgɔkun daminɛ tɛnɛn don tɛnɛn don an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o don dɛ tile a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka duwa deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgan in nin y'a daminɛlen fo fo ka taa dɔgɔkun a ban sa kunnafoni a tɛ kɛ maaw negela ye an b'a d'u ma awɔ a jɛlen a sanuma k'an ka cɛkɔrɔba fo CNT la Alu badara nana kase le magistrat intègre dɛ o don ale bɛ yen awɔ cour suprême o kɔnɔna la an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin an ma n'an y'ale fo foli an b'a di ba ɲumankɛ ma bayiba banankabugu la fo yan fo mairie kɔnɔ k'a ni sɔgɔma o don n'an y'ale fo foli an b'a di musa ma musa kulubali balileɛrɛ balileɛrɛ tandara musa bala Ɔwɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ n'an ye musa fo foli an b'a di El Hadji ma nangolo jamutɛnɛn Al Farouk distribution k'a fo ɔwɔ ka maram ka foli k'o da o kan kosɛbɛ an ye maram fo ɔ an b'a di mori ma ko a kulubali kɔnɔ mori mori an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ n'an y'ale fo foli an b'a di jabate ma jabate yan tɛ min kɔnɔ ka segu k'o ka foli k'o da o kan fo yota la ɔ n'an y'olu fo foli sɛki an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ halisa an da an b'a di kanute ma awɔ n'an ye kanute fo ali hmm. ja hmm. an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma k'a ni sɔgɔma awɔ an ba kanubaga dugulen ah. muna sirifu muna adamu jabate awɔ ba ɲagale kalaban hmm. an bɛ foli k'a di ninnu bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ an baw don awɔ u bɛ dugawu k'an ye sanga ani waati awɔ an bɛ foli k'o di a ma ami fɔnba ami fɔnba la battante o don an bɛ tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ walayi don o don sɔgɔma bataki mm. ka duwawu k'o da a kan kosɛbɛ an bɛ a fo an b'a fo kosɛbɛ awɔ an yɛrɛ bɛ duwawu k'o kɛ a ye o don sanga ani waati mhm. madamu jawara tɛnɛ sidibe mm. an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma ɲɛmaa ko ko ka to k'a fo bon e t'a fo awɔ an b'a fo aa sɛki y'a fo dɛ awɔ o tɛ k'a ni sɔgɔma o tɛ a awɔ tijani gaku an bɛ foli di a ma memfis k'a ni sɔgɔma awɔ o tɛ o don sinon an bɛ funteni gannen de bɛ yan a seki yɛrɛ a wɔsilen bɛ ŋama clim b'a kan mɛ o bɛɛ la seki wɔsilen don kori kamanagan t'a ayi aa a ko ten dɛ sinon clim kɔrɔ ka wɔsi cɛ tɔgɔmaya ye jo ye dɛ i y'a fɔ yɔrɔ min na n'a ka a bolo kɛta kɛta papu kuyate an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma maru kamara tranti an bɛ foli d'a ma ka isa fo ka asani ka a fo ko a jira ka ɲamakɔrɔ kurani maa bɛɛ lajɛlen fo o tɛ o don an tɛ taa gwana gwana madamu bagayogo umu konare umu konare an b'a fo ale ye numu yɛrɛ k'a ni sɔgɔma ni masi tun bɛ yan a tun bɛ kuma dɛ madamu bagayogo don dɛ madamu bagayogo d'accord an bɛ bamanan don bamanan don mhm. an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ u ko ko bagayogo bɛɛ tɛ numu ye mhm. o ma fɔ awɔ voilà an bɛ foli an b'o di bagayogolaka bɛɛ ma sɔgɔmada in na kosɛbɛ o tɛ mhm.
dɔkitɛri mopti an bɛ foli k'o di a ma an b'a fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ frère diko ka foli k'o di a ma le frère diko o tɛ o don le vieux sila banankabugu la k'a ni sɔgɔma kosɛbɛ le vieux sɛk An bɛ foli di a ma famille sɛkilaka bɛɛ k'u bɛɛ ni sɔgɔma a o tɛ o don an bɛ taa an ka taa u bɛ dɔwɛrɛ bɛ yen aa an bɛ makanaki fo dɛ makanaki n bɛ makanaki fo i ma kɔrɔ kasimu fo kɔrɔbulo kɔrɔbulo i m'o fo an b'a fo dɔwɛrɛbugu de kɔrɔ dɛ n ka disa caman ma non hali n'i m'a fo foyi t'a la ayi foyi t'a la i bɛ fɛ ka warangini wa il y a un problème non a bɛ yen a bɛ yen dɛ makanaki l'excellent an bɛ a fo fo kiri minisiri so sisan b'a sɔrɔ a b'a ka biro kɔnɔ o kelen na a bɛ soli ka bɔ y'a ye a tɛ jɛmukan lamɛn k'a to so a bɛ soli ka bɔ non a bɛ soli ka bɔ n'a kɔni bɛ bamakɔ yan non sɛki sisan b'a sɔrɔ a b'a ka biro in kɔnɔ non symbole d'un bon travail a banna walayi an b'a fo an b'a fo K'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ lajɛlen fo. A kelen tɔgɔ la. A kelen tɔgɔ la.
Unhun. Kɔrɔ Kasimu an bɛ a fo. Awɔ. A ka wulikajɔ la.
Bada bada. Ne ko Sidibe bɛ yan, Vieux Sidibe. Vieux a bɛ yan.
A bɛ yan.
Unhun. Ɔɔ ne faman'a ma dɛ. Aa i b'a sɔrɔ. N a terikɛ Burama Jara. A bɛ observation na. Burama Jara alamisa don ale ye n wele. Anhan. Ale ye n wele jɛmukan tun tɛ senna yan. Awɔ. Nuntogo ni Alu Jabate. Unhun. Ɔɔ ale ye n wele. Unhun.
Tabarikala burama tun bɛ k'a bolo kin kosɛbɛ burama kɔni an b'a fo ko mɔnɛ donna a la aa an m'o fɔ nka a kɔni filɛ nin ye sa dugutigi de an t'a fo an b'a fo nuntogo kabilabatigi k'a di alu jabate ma farina jabate an bɛ foli ko di a ma o don o tɛ
maa wɛrɛ bɛ yen ou bien an ka taa an ka taa an ka taa ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo awɔ wa ka bɛɛ don kiramantɔya la kosɛbɛ an t'a fɔ ten awɔ nin kɔni ye dɔgɔkun daminɛ jamana ye a ka kalan dɛ sɛki kosɛbɛ tiɲɛ tɛ mhm.
ne kɔni bɛ min dɔn ah. ah, tuma dɔ la n'i sabalila mhm. i bɛ bɔ fɛn dɔ kan awɔ kɔni nka a bɛ ɲini fan fila bɛɛ fɛ sabali kɔrɔ ka ca yɔrɔ a kɔrɔ ka ca dɛ awɔ muɲu hmm. ale ni sabali tɛ kelen ye o don o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen a b'i kɔnɔ k'a sabalilen don sabali tɛ dɛ muɲu don Mhm. parce que se dɔw bɛ yen n'a y'o sɔrɔ Ah. a bɛ mun yir'i la ha, o ka jugu dɛ o tɛ sabali ye dɛ o ye muɲu de ye a bɛ Poutine ta ɲɔgɔn kɛ aa aa, a b'i envahi dɛ Mais maa dɔw bɛ yen Ah. a sabalilen yɛrɛ yɛrɛ de don sɛki Ɔhɔn. an ka sabali ala k'an sɔn sabali voilà maa bɛ sabali tɔɔrɔ dɔw kan o ka ɲi a tɔɔrɔ ninnu kɔfɛ foyi tɛ yen ni lafiya tɛ hɛrɛ don nka ne bɛ k'a fɔ wagati min na dɔ bɛn'a fɔ k'a na kɛ i b'a sɔrɔ ne n bɛ ko dɔ kan karamɔgɔkɛ an bɛɛ de ye kelen kosɛbɛ sabula jamana in an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛɛ b'a kalama nka a bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ nka a fana bɛ fɔ tuma dɔ la ko mɔgɔ i kana fɛn ɲini mɔgɔw la u k'a lawaleya i yɛrɛ tɛ mun baara o fana bɛ fɔ dɛ o don o tɛ fɔ k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a e yɛrɛ bɛ ka mun kɛ an k'o fana fɔ dɛ o don a bɛ ɲini fan fila bɛɛ fɛ o tɛ o don wala ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma ya rabi ka hakili ɲuman di an yɛrɛ kɔmaw ma kɔmaw ma o don dɛ ka hakili ɲuman di CEDEAO jamana faamaw ma dɔgɔ fɔ ɲa ye dɔgɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye fa cɛlakaw o tɛ o don k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ya rabi ka tulo kunnandi d'u ma awɔ ka ɲɛ d'u ma ɲɛ min bɛ yeli kɛ an t'a fɔ ten o don parce que ni dusukun fiyɛnna kɛ ɲɛ tɛ yeli kɛ o parce que ne ɲɛ bɛ nin masakɛ ninnu dɔ la u dusukun yɛrɛ de fiyɛnnen don a fiyɛnnen de don koyi o don
a fiyɛnnen don dɛ ni kana gɛnna y'i sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la non c'est que a bɛ fɛn bange i la i sigilen tɛ ni fɛn min ye kosɛbɛ fɛn cɛjugu a fɔ min ma ko satan o ka bɔ lamɛnli la dɛ aa kɛrɛfɛ kuma
a gannen don dɛ kɛrɛfɛ kuma o man ɲi o man ɲi dɛ duguma kuma Ɔn. a bɛ sanfɛ kuma a b'a a fanga dɔgɔya sinɔn an bɛ yɔrɔ min na bi Ɔn. malidenw Ɔhɔ. tiɲɛ na an ka ala dɛmɛ ala b'an dɛmɛ Mhm. ne ɲɛ b'o de la kosɛbɛ o tɛ o don n'a ye ala dɛmɛ Ɔn. ala b'aw dɛmɛ o don an ka nin ko kɛ o ye han sinɔn an ɲɛ bɛ minnu na nin Ɔhɔ. n ma da a la n'a fɛɛrɛ b'u bolo paseke hali n'a fɛɛrɛ b'u bolo Ɔn. cɛ ŋaniya jɛlenya kisɛ kelen t'a ko la dɔw ye san saba d'u yɛrɛ ma k'a suma k'a di k'a suma k'a di fo ciden cir'olu ma ko u bɛna olu dɛmɛ baara la nka an ta a bɛ ka gan an yɛrɛ mana an da lamaga dɔrɔn a bɛ ka gan nka
an bɛ dugawu kɛ a bɛ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ taa awɔ an bɛ taa joona joona kosɛbɛ i n'a fɔ an da b'a la cogoya min na Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ Goodluck Jonathan awɔ ale tɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye taama kɛ taama min n'a y'a daminɛ fɛn min ye marisi kalo tile tan ani seegin ka n'a bila fɛn min ye a tile mugan na o don Sɛki Goodluck i b'a ye k'a fɔ ani mali jamana faamaw i b'a ye k'a fɔ a n'u ye ɲɔgɔn ye Goodluck kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye ale tɛ transition fanga ɲɛmaa ye bi o don mara a ɲɛmaaya bɛ ale bolo a b'a bolo a b'a bolo dɛ a bɛ taa n'a ye yɔrɔ min ni a y'a diya a kɛlen don k'a minɛ bolo fila la a kɛlen don k'a minɛ dɛ mɛtiri Sɛki Umaru ɲuman na marifa o de bɛ a bolo o don o de y'a a se ɔ o de ma se o y'a se an kana a munumunu dɛ awɔ o y'a se ye o de y'a se dɛ Mhm. tiɲɛ tɛ wa a bɛ ka a kɛ ka ɲa fana wa n'a bɛ taama a b'a kɛrɛ la dɛ Ɔhɔn. parce que kɛrɛ in bɛ cogo dɔ la kɛrɛ kɛrɛ in furunen don tuma bɛɛ a furulen don dɛ Ɔhɔn. marifa don o don han ɛɛ automatique wa ou bien i y'i kulonkɛ dɔrɔn. Très. a kɔni b'a bolo dɛ Ahan. ɔ asimi Awɔ. ɔ ale ni Goodluck Mhm. Goodluck Ebele Jonathan o de t'a tɔgɔ o don Goodluck Ebele Jonathan Goodluck awɔ bonne chance bonne chance de don a tɔgɔ o don angilɛ la ɔ Ebele Jonathan i b'a ye k'a fɔ Sɛki Sidibe ani colonel Asimi Goyita a n'a ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ Asimi kɔni taara a mago la fɛn min ye Goodluck Jonathan ye ani fɛn min ye Abilaye diop bulojan ka taa se ministère l'administration territoriale awɔ o tɛ ablaye mayiga ye o don ale fana ta o fɔcogo ɲuman bɛ yen mais a ka ɲi tan o tɛ awɔ ka taa se fɛn min professeur ikasa ma ale tɛ refondation ministre la o don et des réformes de l'état de l'état o tɛ o don ikasa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se maa caman wɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ nations unies ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ o bɛ a la ka taa se fɛn min minusma ale ɲɛmaa o bɛ a la jean paul buru kasi o tɛ yan a tɔgɔ ye buru de yan burukasi ɔ burukasi mhm. ale tun bɛ a la a tun bɛ yen ka fara ambasadɛri fɛn min nizeriya mm. ani gana mm. ka taa se mali yɛrɛ taw ma i b'a ye k'a fɔ sɛki sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan mhm. da kɔni a donna kuma caman na a donna la sɛki kuma yɛrɛ fanba an kana ɲa nɛgɛ ko ye mhm. walisen ka bu o tɛ a la kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye transition a b'a fɛ ka a baara ka a kuncɛ don jumɛn dɔwɛrɛ tɛ koronogaramu ko don koyi koronogaramu an b'o di fɛn min ye gɛrɛntɛ min n'olu kɛlen don k' o sigi an da la subaga gɛrɛntɛ ŋaniya juguya n tɛ fɛ k'i ye o gɛlɛya a sɛki sidibe an b'o wuli ka bɔ aw da la cogo di n' aw sɔnna an ka fɔta ma parce que nin tɔ kɛ n b'o o ye sɛki sidibe aaa an kana ɲa nɛgɛ ko fɔ ka bɛn a ma sɔrɔ a la Unhun. fɛn min ye goodluck jonathan ye Han. a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye comité de suivi local Unhun. i b'a ye k'a fɔ ku- yɔrɔ kuru dɔ sigilen bɛ Awɔ. yan nɔ olu ni fɛn min ye mali faamaw ye Mm. u bɛ to ka baara kɛ sanga ni sanga Awɔ. ka to ka a lajɛ Kosɛbɛ. mun bɛ se ka kɛ ani mun tɛ se ka kɛ Mhm. hali n'a y'a sɔrɔ février kalo tile mugan ani naani Awɔ. goodluck jonathan ni a kun bɔra yan a kun y'a jira k'a fɔ ko o kulu min filɛ nin ye Mm. aa k'o de bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛnamayali ko o kɛ n'o kɔni taara sira jɛlen min fɛ mm. a ko décision baw na ta o kulu ye baara kɛ mm. Goodluck nana o bɛɛ la bɛnkan mm. o ma sɔrɔ mm-hmm. bɛnkan ma sɔrɔ kibaruya dɔw la a na kɛ ko CEDEAO ale bɛ ka a ɲini kalo tan ani fila mm-hmm. ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ma min bɛ Mali faamaw ye k'a na kɛ olu bɛ ka a ɲini kalo mugan o fanfɛlaw la ka taa se fo kalo yɛrɛ mugan ni dɔ bɛ sɔrɔ o sanfɛ a fɔra k'a na kɛ de dɛ o tɛ yan mugan ni naani voilà mali kɔni b'a la ko o ɲini fɛn min CEDEAO maaw ye u kɔni fɔ ka bɛn tɛ ka sɔrɔ a la goodluck jonathan a kɔni y'i ka pankuru ta nin kan kan tuguni sɛki goodluck ebele jonathan tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ est-ce que nin tɛ walabila aa taa ka segin yɛrɛ de ka di dɛ avion kɔnɔ don yɛrɛ de ka di nin cɛ in ye yɛrɛ kɔni m'a dɔn diɲɛ fɛn fɛn bɛ avion kɔnɔ donba in na tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲa nɛgɛ sɔɔni sɔɔni i bɛ taa i bɛ segin échec a taa o taa a na o na échec an bɛ dɔ de k'a ye o tɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Goodluck e na o na ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ k'a ye nizeriya mara de ya a y'a mara cɛ nizeriya dun jama ka ca aa état fédéral ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲini a y'a mara cogo min na état fédéral don est-ce que a b'a a fɛ yen komi ni maa fana n'i bɔra jama ni fɛnɛ bɛ ci la tiɲɛ na ciden kɔni dan ye ci ye o ciden dan ye ci ye ci kɔni ciden kɔni dan y'o ye a kɔni dɛsɛra surtout ciden mun nɛn sirilen don o tɛ se ka ko bɔ ko la o sɛki ale nɛn juru b'a la k'a don faransi bolo han awɔ alahu akibaru n'a bɛna lamaga Mm. olu b'a sama ka taa yɔrɔ mun y'u diya Ah, a b'a bolo yen
o tɛ juru de sirilen don a nɛn na Ah, o de la ko tɛ ɲɛnabɔ a bolo sinon kabini laji burama tile mm, ale bɛ taa ni ka segin na yan mm. Sɛki Goodluck hɔn nin kɔni y'a ka taama kunba ye mali la yan a bɛ n'a fɔ a ma se ka wo yɛlɛ an t'a fɔ ten a ma se a ma se ka wo yɛlɛ dɛ sabula mali sago ye min ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka kumaw la k'u bɛ fɛ k'u ka calendrier de sɔrɔ calendrier min ye maliyɛnw sago ye ɔ a bɛ n'a fɔ maliyɛnw sago o ma sɔrɔ Goodluck a y'a ka pankurun ta a taara ten o nɔ kan a ko mali gouvernement ye communiqué bɔ kosɛbɛ ɔ an t'a lamɛn a ko a bɛɛ b'o ko kelen kan jaginɛ uh-huh. i b'a ye k'a fɔ communiqué in kɔnɔ uh-huh. kunun o communiqué in a bɔra uh-huh. communiqué mun ni a b'a jira k'a fɔ ko mali marabaw mm. hakilina ɲuman b'u la wa ŋaniya ɲuman o b'u la ka mm. ɲɛsin CEDEAO ma ka ɲɛsin fasodenw fana ma n'a ma ɲa ko ŋaniya ɲumanya ko o talen don ka CEDEAO ka a sɛgɛrɛ mm. sigikafɔ ani bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na jaginɛ i b'a ye k'a fɔ an ka maaw kɛlen don ka kalo mun proposer ka mun la CEDEAO ye ka mun laɲini CEDEAO ye a ka mun laɲini CEDEAO ye n'o bɛ taa jɔ kalo bi saba ani wɔɔrɔ marabaw ka fɔ la u kun ye o de fɔ CEDEAO ye nka sigikafɔw kɔnɔna la sa fɔ ka bɛn o ma se ka sabati o la u jiginna tuguni jaginɛ ka na kalo bi saba ani fila la jaginɛ fɔ ka bɛn a ma sɔrɔ u nana mugan ni naani na o bɛɛ bɛ mali ka communiqué kɔnɔ mhm. o bɛɛ bɛ communiqué kɔnɔ mugan ni naani an ka marabaw olu jɔra yen CEDEAO a fana ma sɔn ka bɔ a ka tan ni fila ni tan ni wɔɔrɔ la a ma b'o la a ma b'o la ne yɛrɛ tun ma mali communiqué o mhm. jaginɛ ah. i b'a ye k'a fɔ communiqué kofɔlen in kɔnɔ mali marabaw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ah. ko halisa ko baara ah. a bɛna to senna mm. sigikafɔ a bɛna to senna yaasa mm-hmm. fɔkabɛn a ka se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na mm. nka i b'a ye k'a fɔ eh, mali marabaaw y'a jira kominike kɔnɔ mm. k'a fɔ ko kalo tan ani fila ani tan ni wɔɔrɔ min ni CEDEAO bɛ k'a fɔ mm-hmm. jaginɛ ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko kalata démocratie dan ye kalata ye kalafili dɔrɔn k'a laɲini y'o de ye mhm. ko sabula mm. n'i y'a ye olu bɛ o fɔ mm. réforme min ni a kofɔlen don mm. politique institutionnelle jaginɛ u yɛrɛ o tɛ se ka kɛ mhm. nin kalo tan ni fila ni kalo tan ni wɔɔrɔ kɔnɔna la mhm. jaginɛ ko n'a ma ɲa ko u jɔlen don o la ko o kɔrɔ ko fasodenw haminankoba ye mun ye ah. k'o talen tɛ ba la CEDEAO bolo dɛ a banna dɛ jaginɛ kalo mugan naani mun kɔni ni o fɔra jaginɛ ko o kɔni na ko fasodenw u ŋaniya a bɛ se ka lawaleya o kɔnɔna la a bɔra n'u y'a lase CEDEAO ko bi ko olu t'a ta a taara a taara Goodluck taara Goodluck taara alahaw jɔyɔrɔ a taara k'u ma sɔn fɔlɔ dɛ Macky Sall yɛrɛ tɛ na Macky Sall ale kɔni ta kɛlen bɛ nɛgɛjuru ci ye n t'a dɔn mun b'a la a tɛ se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ nɛgɛjuru ci o nɛgɛjuru ci nana a don a kun donc mali nana kalo mugan naani na kalo mugan naani tɛrɛmɛliw kɔnɔna la an dann'o la nka olu yɛrɛ kɔni ŋaniya juguya bolo ma u ye mun fɔ u ma bɔ a kan a fɔcogo ka ɲi dɛ sinon n'i nana tɛrɛmɛli la n bɛ dɔ bɔ i fana bɛ dɔ bɔ i ka sa kunbɛn yen n bɛ dɔ don i ka sa kunbɛn yen yɔrɔ ale bɛ réforme ale de b'o baara la a b'a ɲɛdɔn ale de b'o baara la mhm. a kan ka taa sira mun fɛ a kan ka taa sira mun fɛ a bɛ wagati mun ta wa kalo mugan ni naani in kɔnɔ jaginɛ a bɛɛ detayelen don a detayew dilen don kalafili a bɛ kɛ ka bɛn nin ma président kura a bɛ sigi ka bɛn nin don ma wa a fɛn bɛɛ pereperelatigɛlen don nka ko ko ayi ko ayi
e b'a dɔn kan mun b'u da wa ko transition ka baara tɛ réforme ye ko k'o to fanga bolo e n ko sunɔgɔbalo lawuli ka di ni dɔ in ye quoi a y'a fɔ dɔ ye yan san 2018 ko ka réforme kɛ ko kalata foyi kana kɛ awɔ a ma kɛ

ŋaniya juguya bɛ kow la se ka ala ka hakili ɲuman don ya rabbi cɛw mun ka ɲi mali ma mali ɲɛmɔgɔw k'a kɛ mali ye o b'a dɔn an t'o fɔ awɔ an t'a ka ko ye quoi mun ka ɲi mali ma mali ɲɛmɔgɔw u k'o ɲini ka di an ma kosɛbɛ awɔ olu de b'a dɔn o tɛ ka taa ka taa ni musa awɔ an bɛ foli ko di a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma bala bala tɛ o don an bɛ musa fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na kosɛbɛ sɛki an bɛ taa an ka taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye CCIM awɔ chambre de commerce et l'industrie du Mali o don i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ sigi la sigi min n'a taara kɛ Segu i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ mun kan awɔ sɛki i b'a ye k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ a fɔ ma industrie o tɛ wa sɛki i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ a tun bɛ o kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a sigi olu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen min na a ɲinina k'a fɔ ko Made in Mali ko o don ba la mali a opérateur économique minnu bɛ yen n'u ka baaraw bɛnnen don fɛn min ye sɛki i b'a ye k'a fɔ an t'a fɔ usine baaraw tɛ yan o tɛ yan o tɛ bayɛlɛmaliw yan o don u ka baara bɛnnen don o ma les unités industrielles voilà sɛki i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye docteur Choguel Kokala mayiga mayiga ale tɛ marabolo ɲɛmaa ye o don a bonya bɛɛ talen bɛ ka di ale ma ka fɛn min chambre de commerce ale yɛrɛ ɲɛmaa ye awɔ yusufu bacili ale tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma ta awɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye fɛn min ye mali opérateur économique ye awɔ a bɛ dɔ fara u ka yanga kan kosɛbɛ ka dɔ fara fɛn min ye sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ u ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. k'a fɔ a bɛ fɔ ma compétitivité sɛki ɲɔgɔndan mm. aa k'o sabati i b'a ye k'a fɔ a kɛcogo ɲuman na walasa u galabu a bɛ jɔ mhm. diɲɛ bunakun ka cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Yusufu Bacili a y'a jira k'a fɔ ko Mali opérateur économique mm. k'u ka wulikajɔ a barika a ka bon fo ka taa fɔ a to ten wa ko a bɛ ɲini mm. fɛn min ye gouvernement ma ɲɛmaa fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a kɔni n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min walasa opérateur économique u bɛ se k'a fɔ tare tare nin furancɛ fanga in na cogoya min na o wulikajɔ kɔni o bɛ senna a b'a ɲini halisa jamana faamaw fɛ u ka se ka olu dɛmɛ a bɛ fɔ min ma ko contrefaçon olu ka se ka kɛlɛ a bɛ fɔ min ma fɛn min fɛnɛ Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ jamana faamaw ka a lajɛ halisa u k'u seko n'u damayira u k'o kɛ fɛn min ye Yusufu Bacili ye a y'a ɲini commerçants fɛ ɲinini ye jumɛn ye Sɛki Sidibe k'an bɛ ka gɛlɛ kalo min na bi nin kalo belebeleba den lahɔrɔma kalo in kalo min sɛki sidibe n'a a tɛ ko fɔ maa ye an ka jamana in kɔnɔ yan sɛki sidibe o tɛ sunkalo kalo ye sunkalo don a b'a ɲini opérateur économique fɛ k'u bɛ cɛsiri la dɛ wa u bɛ wulikajɔ la wa ko a dɔnnen don u ye nka halisa ka a bɛ ɲini u fɛ a kalo min ni a natɔ filɛ nin ye malidenw a fɛ mun ma ko da dumuniw les denrées de première nécessité i b'a ye sɛki sidibe ko o kɔni a b'a ɲini u fɛ o kana kɔtigɛ malidenw na wa a ka di malidenw ma sɔngɔ la sɔngɔ min ni a bɛ se ka kɛ lafiya ani tare tare sɔngɔ nɔgɔn ka sɔrɔ maaw u ma dusu ma funun sinɔn kuma dɔ la sunbagatɔ o ale dimi man go a la o tɛ tiɲɛ a walima hali circulation na sunkalo fɛ a kɛlɛ ka teli dɛ ni min farati aa bɔ n ɲɛ a laban bɛ kɛ kɛlɛ ye n tɛ bonya sira tɛ nin yan e ɲɛ tɛ sira n tɛ sira tɔ yan o y'a daminɛlen o y'a daminɛlen sunkalo kɔni fɛ aa u ka sɔngɔw jigin dɛ
Yusufu Bacili a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye opérateur économique la ko u bɛ dɔ la nka u bɛ dɔ mun na halisa ko ni jala ye kelen u ka jala u k'a kɛ fila ye ni fila don u k'a kɛ saba ye o tɛ Mhm. cɛ bɛrɛ ye saba ye an t'a fɔ ten mhm. k'u ka taa ni a ye mhm. u taatɔ ni a ye o tɛ dɔwɛrɛ sɔngɔ k'u ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ye lahɔrɔma kalo min n'o o bɛ n'i gɛrɛ an na nin ye n'o ye sunkalo kalo belebeleba in ye ala ka an si jɔ ka a kɔnɔ ka sɔngɔw k'u nɔgɔya gɛrɛntɛ min n'a bɛ mali kan ala k'a to a ka wuli o tɛ sabula CEDEAO k'u kan ka sigi dɔ kɛ o awɔ kan ka sigi dɔ kɛ cɛn tɛ sigi kan ka kɛ ɔn an bɛ dugawu de kɛ awɔ ala k'a ɲɛ ka di an n'u ma yarabi ala k'a ɲɛ ka d'an n'u ma yarabi sɛki nin kɔni kɛra awɔ fɛn min ye segukaw fɛ yen Mhm. dɔkitɛri choguel kokala mayiga Ɔn. a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka ɲɛmaaya o kɔnɔna la baara ɲana baara ɲɛna awɔ ɔn a kɔni ko filɛ nin ye Mhm. ɔn sinɔn mun sɔrɔla yen nɔ Mm. o de ye nin ye kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ Awɔ. ko mouvement Mm. maliko awɔ maliko de tɛ Mouvement Mali ko, ɔnhɔn, awɔ, unhun, Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ Mouvement Mali ko, un, Jaginɛ u kɛlen don ka wulikajɔ ko o sigi sen kan, unhun, sini yɛrɛ n kɔrɔ, un, meeting belebeleba o bolodalen don u bolo pyramide des souvenirs la, unhun, Jaginɛ pont des martyrs, un, n'i ye ale tigɛ dɔrɔn, un, Jaginɛ meeting o bolodalen don yen, unhun, meeting in yɛrɛ a bɛ mun kan, un

awɔ jean jean yves le drian faransi minisiri min ka ca ɲɛsinnen don faransi ale ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ko ma jean yves le drian hmm. ale denkɛ marché dira o ma hmm. jaginɛ marché in a dicogo la sa jaginɛ hmm. a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ a y'a impliqué a la jaginɛ o tɛ faransi sariya gafew olu o b'olu sɔsɔ a dɔnna k'a fɔ ko jean yves le drian awɔ k'ale ka influence de y'a to ni marché dira a yɛrɛ denkɛ ma seki an ka jamana karidantew a carte ninaw dilanni ko la i bɛ sɛbɛn la jaginɛ nin mouvement belebele n'a bɛ fɔ a ma mouvement maliko u ye plainte u y'a don jean yves le drian ka mago ye pôle économique la mm. Jaginɛ u ye plainte don a kama mm-hmm. k'a fɔ ko waleya mun ni a kɛlen filɛ nin Mali la mm-hmm. Jaginɛ ko nin tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini mm-hmm. wa ko u na taa ni Jean-Yves Le Drian kiiri la mm. wa ko don n'a nataw la fana ko a bolodalen don ka na ni fichier fɛn fɛn bɛ yen ni fasoden n'o ye maliyɛnw ye fɛn fɛn ka données ni a enregistré don Faransi mansin kɔnɔ mm. Jaginɛ ko a bɛɛ lajɛlen ka segin Mali ma ko hali sɛ kana wuli ka bɔ a fan kan
a banna données fɛn fɛn bɛ yen sabula an bɛɛ ja b'u bolo sɛgɛ dɛ nin ko yɛrɛ hali mali karidante an bɛɛ ja b'u bolo an ka sɛbɛnfuraw tile fila in na a tɛ ka se ka sɔrɔ an ka polisiw la k'a sababu kɛ gɛlɛya caman ye an ka karidante k'a bɛ bɔ faransikaw fɛ yen sɛ tiɲɛ yɛrɛ la mali kura nin bɛɛ y'a dɔ ye an k'a lajɛ an yɛrɛ k'an ka sɛbɛn dilan yan o ninnu ka jɛkulu in jaginɛ u ka baara ka ɲi non k'a lajɛ an ka sɛbɛnw dilan yan a tɔ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn na a waɲa man ɲi jaginɛ i ka jamana si mɔgɔw siw o bange wagatiw u ka données bɛɛ lajɛlen o enregistré don jamana wɛrɛ mansinw kɔnɔ aa jaginɛ secret bɛ min kabako don dɛ i tɛ se k'i dogo o jamana la bilen kabako don a bɛɛ ka segin wulikajɔ mm. jaginɛ mouvement maliko mm. ko a bɛna to sen na mm-hmm. ko wa ko fɛn o fɛn bɛ yen sa ni o bɛ mali ni faransi cɛ mm. ko faransi k'a bɛ ka bingali wale ni k'o ta ka mali sɛgɛrɛ jaginɛ k'olu n'u kɔ da o kow la mm-hmm. yaasa mali basigi badabada mali bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na mm-hmm. sini ko u bɛ bɔ ala ka ala ka sini jira an na ya rabi o tɛ awɔ bi dɔw bɛ sini don sini don sini don tarata awɔ ɔn tarata ala ka tarata yira an na ya rabi o tɛ a kɔni y'a ka ɲi cɛki wa nɛgɛ ɲɛ tan naani an bɛ taa an bɛ taa mini awɔ an bɛ taa korema korema i b'ale dɔn kɔni korema a ye korema o kɔni korema kɛ docteur fɔnba ani fuseni watara awɔ olu tɛ yan o bɛ yen ɔ sabali sa o bɛ korema docteur fɔnba ka kɛɲɛ ni cedeao ani mali cɛ kumaɲɔgɔnya min n'o kɛra an cɛ a don abubakar sidiki fɔnba mon grand frère n kɔrɔkɛ don a bɛ an b'a fɔ an b'a fɔ o tɛ awɔ a ye dakuru ɲɛ dama damaw fɔ fɛn min ye mali ani cedeao cɛ la an ka jɛ an k'a lamɛn
collectif pour la refondation n'a président ye docteur fuseni watara ye ne yɛrɛ y'a premier vice président ye an ye communiqué kɛ depuis kuma jan ko mali ka bɔ CEDEAO la an b'a fɔ an ka autoritéw ɲɛna siran tɛ saya sa faransi ka ambassadeur gɛnni kɔfɛ faransi ka armée gɛnni kɔfɛ rfi datugulen kɔfɛ nafa foyi tɛ mali toli la CEDEAO la an bɛna ɲɔgɔn lanɔgɔ de CEDEAO b'an lanɔgɔ wa n'an tora nin sira fɛ CEDEAO ka nin baara in b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ gɛlɛya don ko caman na jamanadenw bɛ gouvernement nɔfɛ hali ni gouvernement ko san duuru jamanadenw bɛ tugu a kɔ i b'i yɛrɛ to maa bolo maa min t'i lamɛn a bɛ i n'a fɔ ko tulo geren fila ka kuma u bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que an ka temps dɔ kɛ gɛlɛya la an bɛ neuf milliards de sara CEDEAO ye an ka bɔ CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ an ye ni gouvernement yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka bɔ CEDEAO la an bɛ san kelen min kɛ o kɔnɔna na jamanadenw bɛ jɔ gouvernement kɔrɔ parce que a bɛ mali kunna wolo de an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ CEDEAO la a tɛ hɛrɛ foyi se mali ma n'an bɔra CEDEAO la an ni jamanaw b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ni jamana jamana ni jamana an ni jamana minnu ka surun an b'an bolo di olu ma Mauritanie y'a kɛ Mauritanie tora kɔ de ya jamana joli joli y'a kɛ ni ni ni Faransi i ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na jinɛ de don a b'a yɛlɛma k'i kɛlɛ cogo bɛɛ a yɛlɛma cogo dɔ de ye CEDEAO ye Macron yira bɛɛ la ka CEDEAO cɛkɔrɔbaw kɛ i b'a fɔ ko denmisɛnninw k'u ka RFI datugulen a ye wala min fɔ donc ne b'a ɲini an ka autorités fɛ an ka ala minɛ sa siran tɛ saya sa an y'an nin di Mali ko la cogo min anw bɛ yɔrɔ min na bi anw kɛnɛ tɛ ninnu fa donc an ka bɔ CEDEAO la an tɛ dan o ma dɛ an bɛ bɔ G5 Sahel la parce que nafa foyi tɛ G5 Sahel in fana la ka Faransi da don an ka problème na MINUSMA ka mandat foyi tɛ fara a kan ni mine minnu bɛ ka da nin tant que MINUSMA bɛ Mali senkɔrɔ an tɛ lafiya nin na u nana a ma foyi ɲɛ an ye. MINUSMA ka mandat a tɛ foyi tɛ fara kan a bɛ dan nin ma an ma hɛrɛya kɔfɛ an bɛ niveau min na seginkɔ tɛ yen bilen taɲɛ de bɛ yen mali bɛ bɔ nin na an bɛ hɛrɛ de sɔrɔ an ni irisiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni siniwaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni jamana wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'an yɛrɛ to nin tiriki taraka la cogo di en tout cas ne kɔni ka kuma ye min ye n b'a ɲini président asimi fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ a nafa tɛ mali kan mali ka hɛrɛ t'a la subagajɛ nafa foyi t'a la a tɛ hɛrɛ foyi s'an ma bɛɛ b'a dɔn ko CEDEAO a sigilen bɛ ajustement structurel de kan institution de bretton woods banque mondiale ni fmi k'an kankɔrɔla tɔ seere k'an ka nafolo minɛ an na k'an to nin franc cfa in kɔnɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka bɔ cedeao la an ka bɔ franc cfa la an k'an ka monnaie créer an k'an ka monnaie créer an k'an ka kanw don ba la foyi tɛ hɛrɛ kɔ hɛrɛ dɔrɔn de bɛ mali ye parce que n'a tɛmɛna nin kan a tɔ ye faransi ka marifa de ta ka na don an kan u ye nkalon tigɛ ka wagner bila o ma kɛ u ye nkalon tigɛ rfi la ka su dɔw faga u da la o ma kɛ an bɛ mun wɛrɛ ɲini nin ko tɔ la bilen ne b'a dɔn peuple malien tugulen bɛ gouvernement kɔ maa minnu bɔra le 14 janvier bɛɛ bɛ gouvernement kɔ an ka ye kunnawolow kɛ an ka continuer ka mali kunnawolo an ka continuer ka mali kunnawolo sinon min bɛ ka na u bɛ fɛ ka maaw tigɛ an na de u bɛ fɛ k'an lebu de sanction ma ta an kama o punition de kɛra an na donc an ka taa diɲɛ kɔnɔ bi investisseur baden bɛ yen minnu ni mali bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɔ nɔgɔ la min tɛ nin tiriki taraka ye donc an ka bɔ a kɔnɔ a nafa t'an ye u bɛna an to nin na k'an ka fanga bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ an bolo maliyɛnw ye nisɔndiyaba min kɛ ni nin koba ninnu ye a bɛna yɛlɛma ka kɛ kodennin ye ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an k'an ni di mali ma an bɛ ka nin kɛlɛ min kɛ an tɛ k'a k'an yɛrɛ kama an tɛ k'a kɛ an ka fangako kama an bɛ k'a kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an denw an mɔdenw an dɔgɔnin minnu bɛ na an bɛ ka kɛlɛ k'o de kama sinon n'a danna an yɛrɛ ma est ce que an k'an ka kɛlɛ kɛ bilen yan mais nin kɛlɛ in hali n'an ni bɛ to a la an k'a kɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma an denw an mɔdenw an dɔgɔnin minnu bɛ yen bi u ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ an ka bɔ mara jugu kɔnɔ an ka ɲin bɔ nin voilà sɛki a tɔ a bɛ yen nka an b'a jɔ nin yɔrɔ la yan o don docteur fɔnba mhm. an bɛ foli d'a ma mhm. nin tun ye ale hakilina ye cedeao ka e, jaabi kan mhm. n'a ma ɲɛ k'a fɔ jaabi a bɔra maaw bɛ u hakili ko o jagabɔ a kan korema nin y'olu ka faamu ye o tɛ o don an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ an tɛ taa fan fɛ fɛn min ye dakarikaw ye u bɛ fan jumɛn u bɛ sira la u bɛ sira la jaginɛ juma tɛmɛlen jaginɛ u sera jɛma jɛma awɔ ee sɛki wa bi kɔni bi tɛ tɛnɛn ye u tɛmɛna a mɛnna u tɛmɛna u tɛmɛna dɛ awɔ jaginɛ jɛma jaginɛ u kunbɛli kunbɛli belebeleba taara ni ka a ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma maa mugan ni duuru ɲɔgɔnna don jaginɛ maa wɔɔrɔ o ye muso ye an balakaw maa wɔɔrɔ an balakaw wɔɔrɔ jaginɛ nin maa kofɔlen ninnu sa u y'a laɲini ka se ka tagama ka bɔ dakari n'o ye sɛnɛgali faaba ye k'u kunda mali yɛrɛ faaba kan n'o ye bamakɔ ye yan jaginɛ kilo ba kelen kilo kɛmɛ saba ani kɔ olu bɛna o de tagama jaginɛ fo ka na se faaba la yan mm. tagama in a kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye mm. i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ mm-hmm. jaginɛ dɛmɛ ani dɛmɛdɛmɛ mm. k'o ta k'o ɲɛsin anw ka fanga cɛ furancɛ fanga ma mm-hmm. jaginɛ k'a fɔ ko waleya mun ni a bolodalen don waleya mun ni a bɛ senna an ka fanga cɛ furancɛ fanga fɛ mm-hmm. jaginɛ ko o waleya ko ka dɛmɛ ani dɛmɛdɛmɛ ta k'a ɲɛsin a ma jaginɛ ko sabula ko waleya mun ni a kɛra jaginɛ ko farafinna bɛɛ kunnawolo ko don mhm. olu b'a laɲini sa ka tagama mm. ka bɔ dakar k'u kunda mali kan mm. yasa ka na foli ani tanuni k'o di an ka fangacɛ furancɛ fanga maaw ma mm-hmm. awɔ an bɛ dugawu de kɛ awɔ ala k'u se bamakɔ hɛrɛ ani baden na walahi awɔ o tɛ n'u nana don min an bɛɛ na t'u kunbɛn an bɛ t'u kunbɛn awɔ n'a banna n'u nana u kan ka fo dɛ non u bɛ foli yɛrɛ tɛ dɛ sɛki tiɲɛ na kuma yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi bi in na ala a se k'a ka ɲi quoi kuma t'a kɔ non kuma foyi tɛ nin kɔ o tɛ o don an b'u fo an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ n'an taara ɲɛfɛ kosɛbɛ cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition a bɛ yen wa a tɛ fɔ o de ma ko cadre wa cadre cadre awɔ Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛn bɔ a bɛ ni sɛbɛn min kɔnɔ Sidi a Sidi k'u ka sɛbɛn bɔra aa tabarikala sɛki cadre u ye sɛbɛn bɔ laɲini caman o bɛ a kɔnɔ awɔ aa sɛk sidibe i b'a ye k'a fɔ bi bi in na ko mali an bɛ dabolo min kan bi dabolo ɲuman tɛ e. sabula ko diɲɛ bunnankun kan mali n'i ye an lajɛ sɛk i b'a ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ o bɛ an da la k'a sababu kɛ ka an ni diɲɛ man di awɔ ko o de ye gɛrɛntɛ in kun yɛrɛ yɛrɛ ye koyi sɛk sidibe ko olu kɔni bɛ laɲini kɛ awɔ laɲini min n'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ a sɛk sidibe an bɛ kuma surunya joona joona ka nɛgɛjuru k'a di maaw ma maaw ka taa ni a ye k'a surunya hmm. ɔ cadre kɔni ka laɲini tɛ dɔrɛ hmm. sɛk sidibe ko sanni fɛn min ye marisi kalo tile mugan ani duuru hmm. aa sɛk ko yanni o cɛ aa ko gɛlɛya min ni o bɛ an da la ɔ ko minnu bɛ an kunna bi ni mara a b'u bolo u ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ an ka se ka bɔ nin kɛwale jugu in o kɔnɔna la cogoya min na i y'a faamu awɔ an ka bɔ o kɔnɔ awɔ awa sɛki sidibe ko n'an ma bɔ o kɔnɔ ko sariya a bɛ fɛn fɛn daga cadre ye ɔ ko cadre u bɛ wuli k'o wulikajɔ kɛ walasa mali a ka se ka segin a s- a a tun bɛ minɛn minnu kɔnɔ a f'a ma retour à l'ordre constitutionnel k'u bɛna o baara u bɛn'o kɛ ɔ yanni u ka s'o ma fɛn min ye CNT kura gouvernement kura a sɛki sidibe ko u b'o baaraw u b'olu kɛ han
k'a sigi u yɛrɛ yan aa u b'a sigi u yɛrɛ sa u bɛna maaw bila k'a sigi a kɔni kuma filɛ olu ye mun de fɔ CEDEAO ye
aa Sɛki bon a kɔni kuma ka ca mais nin y'a la kumabaw ye marisi kalo tile mugan ani duuru kadiri maaw kɔni y'a jira k'a fɔ n'o o kɔni tɛmɛna k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ

Jangina Jara n b'i fo kosɛbɛ Dirisa Mayiga dit Katalan de don. Ɔnhɔn. Vraiment n b'i fo. Foli diyara n ye. N bɛ Sɛki yɛrɛ fo kosɛbɛ ani kɔrɔ ɲɛma. U bɛɛ tulo b'i la. Ani DJ Max ni Imam Bugula ani Biye Sidibe. Ɔnhɔn. C'est à dire que ne bɛ kuma bɛ min kan. Ɔn. E ni le 25 n'o sera o bɛ min kɛ quoi o bɛ kɛ jamana jumɛn de kɔnɔ? C'est à dire que aw bɛɛ tɛ mali kɔnɔ yan mali kɔnɔ olu bɛ ka fɛn sugu jumɛn de ɲini mali kan sisan c'est à dire que an bɛ fɛ ka bɔ faden sagoya la dɔw bɛ fɛ an ka sigi faden sagoya la est ce que nin bɛ taa ni jamana ye ɲɛ cogo di n hakili la jamanaden bɛ fara ɲɔgɔn kan de an ka kɔkanmɔgɔ jugu ninnu de kɛlɛ n'an ka jamana bɔ kɛra an sago ye waati min na an b'an sokɔnɔ kɛlɛ ninnu kɛ mais kɔkanmɔgɔw b'an kan bɛɛ b'an kan mais an kɔni an y'an an ka ko bɛɛ an y'a ko ta k'a ɲɛ jira Ala ra et puis o maliyɛn si tɛna sigi k'a fɔ ko an ka jamana bi kɛ faden sago jamana ye tuguni o kɔni banna walayi maliyɛn bɛɛ ka wuli mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i fɛ mali ka suma walayi fo ala ka fɛn da i kan min b'i ɲinɛ mali kɔ ala tila yɛrɛ kan alo alo n ba ni sɔgɔma
nba K'an bɛ Sɛki fo Sɛki tulo b'i la an bɛ arajo lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la
ɛɛ Jangina yanni n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ ɔhɔn Burama i Jara ɔhɔn nba an b'a fɔ ko mm, jamana ɲɛmɔgɔw y'an janfa ee o kuma ka girin Awɔ. sɔgɔmada in na Burama dɛ i t'a a a fɔcogo yɛlɛma dɔɔni Ɛ, mais cogo jumɛn na Ja- eh, Jangina anw ye a daminɛ eh, kalo wɔɔrɔ ɔhɔn ka taa san duuru la ɔhɔn

a bɔra buye de fɔlɔfɔlɔ da la buye dun ye san saba fɔ e man ka jigin san saba duguma fiyewu Jangina o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye Jangina ne bolo ko société caman bɛ mali kɔnɔ yan nɔ min min ka min bɛ se ka carte d'identité dilan kɛ o société tɛ yan wa mais mun na u t'an ka fɛnw minɛ ka di o tigilamɔgɔw ma o bɔlen kɔfɛ an balima min ko k'u bɛ bɔ an b'a f'u ye ko dɔ kɛra bɔli ko kuma in na sa aw est-ce que o ye u tɛna maa si bagaba k'u tɛna mɔgɔ si bagabaga yan nɔ ee ko ni jamana ka segin ee démocratie kɔnɔ un san bi saba jamana bɛ démocratie kɔnɔ ni maa kelen de b'a kɔnɔ k'a dun san bi saba kɔnɔ k'u ye mun kɛ jamana in kɔnɔ un u ye mun de kɛ un ko anw b'a ɲini fanga fɛ fanga ka n'i sen don nin na dɛ un walahi Jakina n'u ma bɔ an na tigɛ o la mais n'u bɔra u b'an jɔlen fana sɔrɔ ɲɛ fɛ yen nɔ e y'a dɛ o man ɲi dɛ bilahi talahi. A y'a to fanga ka jɔ a jɔ. Parce que ninnu tɛ fanga ye ninnu tɛ jamanaden ye an b'a fɔ de parce que o de ka gɛlɛn u ma jamanadenw tɛ ko jamanadenw bɛ jamana. Ee maliyɛnw bɛ. Olu tɛ foyi la eh, maa wɛrɛ ka hakilila kɔ. I fa bɛ jamana min kɔnɔ i ba bɛ jamana min kɔnɔ i muso b'o jamana kelen kɔnɔ i denw b'o jamana kelen kɔnɔ e tɛ ka miiri n'o ka hakɛ ye dɔrɔn f'e bɛ ka miiri min b'a la maa wɛrɛ de ka hakɛ ye maa min bɛ yen ni o t'i ka jamanaden ye. E tɛ se ka jamana kɔnɔ. Jara. U t'u miiri dɔɔni.

an tulo b'i la Isa voilà Abubakar Sidiki Fɔnba Sidiki Fɔnba a ye kuma min fɔ ne b'a sɔn ji la quoi c'est-à-dire Assimi ni Choguel u ye muru mɛn batu kan na kojugu u ka sabali an ka bɔ CEDEAO la rapide la an ka taa ɲɛ quoi o tuma fɛn bɔra CEDEAO la ɔ Moritani bɔra CEDEAO la an dulonnen t'u la bi yan an ma wuli ka t'u fɛ yan

An k'a kɛ bonya ani karama o kɔnɔna la o ka ɲi kosɛbɛ 20 20 18 65 allo an ni sɔgɔma
han Le résistant
an cɛ Umaru
baasi foyi tɛ n na Sɛki tulo b'i la Ja ja tulo b'i la jamu rep kɛ kɛ n t'a la k'a la an tɛ bɔra bkɛya in yɛrɛ la pe wa ka kɛ kurukan fug ye sɛti ni a tun bɛ se o kɛ an ka bɔ nin sa a bɛ fɔ ko démocratie ou bien républicain sariya t'a la ne yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ kun na la quoi an bɛ u tɔw kɔ ten dɔrɔn alors que jamana dɔw bɛ olu tɛ république ye o mais u bɛ ka mara ka ɲɛ ou bien an tɛ a ko in dabila France ka système nin k'an yɛrɛ ta kɛ dɔrɔn an ka t'o la quoi Assimi ka to an kunna an k'an ka kow yɛlɛma quoi sinon ni CEDEAO i faransi wo n'u tɛna se ka foyi k'an ye u tɛna se ka foyi k'an na fɛnɛ voilà an bɛ se ka an bɔ an yɛrɛ ye wa Goodluck min filɛ nin ye a ye ko dɔ kɛ a bɛ ka taa maliyɛnw kan don min u ye embargo sigi ale yɛrɛ de fɔlɔ ye telefɔni ta ka moritani wele ko de son propre chef a fɔra rfi yɛrɛ bila mais u ma segin information in kan siɲɛ fila siɲɛ saba n'o kɛra o kɛra voilà ko de son propre chef a ye moritani président wele k'o ka da tugu anw ye o kɛra hakili ale ye ciden gansan de ye o ni tɔw de y'a décider a bɛ se k'o ci kɛ mais pour que ale b'a yɛrɛ bila o la u ka Goodluck nin bɔ a fɛngɛ la o ye kelen wa filanan mɔgɔ minnu filɛ ka na nin a kana dan dɔrɔn ko décourage bɛ minnu bɛ ka na ka bɔ Sénégal k'u ka k'u ye de f'a ka dɔn parce que dɛ u bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw sigilen bɛ ka yɛlɛ u la yen non est-ce que i b'o kalama a bɛ kɛ dɛ bon ninnu ka wasa de ye jatigiya jamana ye ninnu ka parce que nin y'a fɔlɔ de ye nin ka kɛ anw kɔni donc ko ka kɛ ninnu ye fo siɲɛ wɛrɛ Macky Sall yɛrɛ n'u ka tagama ka na yan a banna

jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka sɛnɛti kɔnɔna la a bɛtigi fɔba ninnu n'a ɲɔgɔn tu juru olu minnu bɛ jate i n'a fɔ jamana yɛrɛ sɔn sababu baw safa bɛ bɔ ka kuma sugu dɔw fɔ fɔ jamana wɔɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma tu ko anwolu ka kuma aw ka ɲɛmɔgɔ n' sigi ka kuma na olu bɛ bɔcogo sen gcogo kan

Voilà donc ne yɛrɛ kɔni bolo hmm. an ka transition ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ min na dɔ kɛra fanga la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ bɛɛ kan donc u ka sabali an ka bɔ nin ko in kɔnɔ an ka taga ɲɛfɛ hmm. refondation a jamana hali n'u ye san kɛmɛ de kɛ jamana kunna olu bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tila ka na ka na a gérer tugun ou bien hmm. voilà donc ne kɔni bolo u ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ nin ko in na an ka taga ɲɛfɛ an b'i fo bɛɛ n'i hakilina don 20 20 18 65 alo Daniel sɔgɔma Kamisogo ma Sɛk ka foli bɛ yan Sɛk tulo b'i la Fifɛn ka foli bɛ yan un Fifɛn tulo b'i la Daniel an bɛ ka min kɔnɔ ne kɔni fɛ bɛɛ n'a hakilinata de don an ka gouvernement mɔgɔ ye san saba fɔ bon sini CEDEAO mɔgɔw ko ko o san saba k'an ka dɔ b'o la an ye dɔ b'o la fo k'olu bila san fila la Jeliw fana nana sabali dɛ kabi y'a daminɛ olu de y'a fɔ a ye ko tan kɛ n'an an ka tusiw fwa ko an kana kalata kɛ ma labilen an ye kalo tan siri fɔlɔ kɛ an y'o kɛ baara fɔma an ye se den ni fɛn tɔw an bɛna se ka an ka tusiw fɔ kakanidini siri n ko ko san fila ka ca aa ja o o taa ye ko wɛrɛ ye dɛ u ka sabali gouvernement yɛrɛ kɛlen k'a jira jamanadenw na ko vraiment ko san fila de an ye san fila di CEDEAO ma o nin Kamisogo kɔni o diyara ne kelen ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que an bɛ taa o bolo de kan sisan an kan k'o de soutenir parce que jateminɛ ni experts de y'a jira k'a fɔ ko san fila kɔnɔ an bɛ se ka nin kɛ voilà pourquoi an danna o san fila ma bon nin muso ka foli bɛ yan an b'i fo kami
alo alo Sidibe Jangine somɔgɔw baasi foyi t'u la k'i fo ka Sɛki Sidibe fo a diyara n ye eh, ka n ka général fo n'o bugula ye a tulo b'i la eh, n tɛgɛ bɔra kuma la Burama Jara n b'a fo mhm. ka n ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ mhm. ka n ka cɛkɔrɔba fana fo ɲamakɔrɔ ka n ba bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la eh, an bɛ fanba mhm. jawo Sisɔkɔ ee Adama Jabate ani tɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ tulo b'i la an b'a karamɔgɔ dɔ kɔnɔ ko a ka foli lase u ma a diyara n ye Seku Mayiga Kasala n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani Sori Samake u bɛɛ tulo b'i la Jangine an bɛ don min na ko bi mali kelen tɛ dɛ CEDEAO bɛ jamana o jamana kan n'a denw b'a a yɛrɛ fɛ bamanan yɛrɛ fɛ dɛ Tɛnɛ a bɛɛ ka kan ka muruti CEDEAO ka sariya ma. Ee! Walahi Jangine. E tɔgɔ di? Jangine.
Unhun. Ni kuma tɛ yen, n b'a fɛ, n ko adamaden, Ala ka adamaden kisi kɔnɔna sukolenya ma quoi Jangine. Unhun, unhun. Ni adamaden kɔnɔna su kora. Un! K'i barika ban. Un! I ni ɲɛmɔgɔya man kan. Unhun. Jangine. Un! CEDEAO, ɛɛ, en tant que Macron ko o don. Unhun. Bon ɛɛ maa min bɛ décision ta France 24 ni RFI kama yan. Unhun. K'ale bɛna CEDEAO président de président de wele ko ka sanction gɛrɛ ta Mali kama. Unhun. Jangine depuis o yɔrɔ la, CEDEAO sigira kun min kosɔn. Un. Min fɔra anw ɲɛ. Un. Jaa Jangine a t'o minɛn kɔnɔ. Ɔnhɔn. Jangine a t'o minɛn kɔnɔ bilen wa a kɛra farafinna yan nɔ a kɛra farafindenw de kama wa a b'an farafin jamanaw de kɔnɔ yan nɔ mais aw hakili a bɛ hakilina ninnu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a dirige olu hakili t'a yɛrɛ bolo adamaden min hakili bɛ jɔnya kɔnɔ o tigi tɛ se ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ sugu ye a filɛ nin ye mɔgɔ k'i sigilen to a ka jamana kɔnɔ o kelen bɛ ale ka jamanadenw ka hakɛ ɲinini kama ale ka jamana ale yɛrɛ ka hakɛ ɲinini kama ka aw cɛkɔrɔbatɔ hmm. aw ka tɔn sigira aw ka farafin jamana kan tubabu jamana de k'i sigilen to yen nɔ ka aw dirige o tɛ aw la bilen dɛ aw CEDEAO jamanadenw aw minnu sigilen bɛ k'aw b'aw ka sariya bato dɛ a da o jamanadenw de la. Hmm, hmm. Mm. Kuma de b'a fɔ cogo la mm-hmm. maa barika bannen minnu tun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mm. maa barika bannenw ne de y'a fɔ ne Sidibe maa barika bannenw minnu ko yan nɔ mm. ko Mali de ye CEDEAO sariya sɔsɔ mm-hmm. mun na o mɔgɔw ma se ka courage sɔrɔ a ye courage sɔrɔ ka communiqué ni arajo ta cogo min na mm-hmm. ko Mali ye CEDEAO sariya sɔsɔ mun na o ma se ka courage sɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ Macron ɲɛna ko Macron e tɛ k'i to tubabu la ko ka an ka tɔn sariya ko k'o dirige munna e ma se ka ko k'o kɛ u bɛna kɛ u bɛna kɛ tayina waati jumɛn na u bɛna kɛ u bɛna kɛ ne y'o de f'i ye n'adamaden hakili bɛ jɔnya kɔnɔ n'i hakili bɛ jɔnya kɔnɔ i tɛ kɛ fosi ye fo barikaba walahi jangine aw ka jamana den

hali ni anw tɛ wele ko jamanaden kelenw n'anw n'anw wele ko jamanaden kelen jamana ne bɛ yɛrɛ faga o don ye sabali ka bɔ kuma la ni min ye Mhm. k'a fɔ kadiri mɔgɔw ye Ah. ko an bɛna communiqué la ten burama jara min fɔ o don n terikɛ burama jara n b'a fo kosɛbɛ Mhm. ko Mm. ne sidibe ko an bɛna communiqué la ten Mhm. an ka bɔ communiqué ninnu kɔnɔ Mhm. an ka paratiki kɛ bɛɛ kɛ a ye fa Mhm.

an b'o ɲin'aw fɛ a y'a ɲini waati dɔ la ni mɔgɔ fila kɔni bɛ plateau sanfɛ a kɛ kote kelen na a ye jija a kɛ telefɔni na tan sinon an ni dimi de taara an da sidibe merci va va va Check. an da sera ma a bɛ siɲɛ caman bɔ ko fɛn min ye l'hôpital gabriel touré a ɲɛma maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɔ da la ka mɔgɔw ka température k'a ta sɛki u sera kalo kɔnɔntɔn halisa a ma se ka mɔgɔw ka sara a d'u ma directeur an bɛ foli d'i ma k'i ni ce i ni baraji i ni ce i yɛrɛ ye i ni ce i ka fasojɔ la a b'a fɔ a ni ce a ka wuli ka jɔ la
sɛki ye tigɛɛrɛ fɔ ale kun a taara mɔgɔwa kan
ko f'a ka to a nɔ la segin ni y'ale ka kɛ baara ye wagati banna o tɛ an b'a fo an b'a fo an b'a fɔ ko ala ka ala k'a sara o tɛ yan o don n'i y'a ye ala k'i sara n'a digir'i la i ma ɲuman de kɛ kosɛbɛ n'i ye maaw tɔɔrɔ ka maaw ɲɛ gan ka maaw ɲɛji bɔ ni ala y'i ɲɛji bɔ o ka jugu n'a tɔ bɛɛ an b'a wele a ka maaw ka hakɛ d'u ma k'a ka sabali wa a bɛ jɔyɔrɔ min na anw de anw de y'a bila ye a banna a banna o tɛ o don ka bɛɛ fo maa o maa kun sɔgɔlen b'an na ni ala sɔnna ma sini hmm. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan hmm. nin yɔrɔ kofɔlenw na ani nin waati kofɔlen kelen na o don ka ja ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ hmm. fisɛn kamisogo sɛki sidibe ale bɛ suwa kɔlɛ la sɛki sidibe ale bɛ kuma bara la o don ka taa se ne yɛrɛ ma jangina jara an tun bɛ yan ka aw kunnafoni k'aw bɛɛ fo ala ka nin dɔgɔkun ye ala ka a diya yarabi